bato caman kɛlen kɔ a labanna fɛn min ma o de ye kunnago ye burama
fɛn wɛrɛ si ma se a ma yɛrɛ bonya ani hasidiya
o yɛrɛ bonya n'o hasidiya burama n'o yera jɔn o jɔn na n'i ye faama ye ala b'i ka fanga tiɲɛ yɛrɛ bonya ni hasidiya n'a yera jɔn o jɔn na n'i kɛra dɔnnibaa ye Alahu taala b'i ka dɔnni kɛ segikolo ye mm. n'i kɛra waritigi ye i ka waritigiya laban tɛ ɲɛ n'i kɛra diɲɛmaaba ye mm. walahi i laban bɛ dɔgɔya.
burama i janto nin baara fila in na yɛrɛ bonya ani hasidiya ala ka don an n'a cɛ ya rabi ala k'an kisi seitanɛ n'a ladegebaa n'a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma min dogolen don ani min bɛ kɛnɛ kan an bɛ kala sinsin ni setigi alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala b'a laban sigidon tɛ ala min na wulidon t'a la tɛgɛrɛ ma ala min sigi kudeta t'a lawuli mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan ka alaya di ala min ma mɔgɔw bannen don bi u kɛlen bɛ kulu ye u bɛna ala min ka alaya tiɲɛ o ala tɛ tari i ma n faamu de ala min ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'o don sotarama kɔnɔ ka yaala ka mankan ci janko ka kanpaɲi k'ale ala ye
ala min m'a yɛrɛ foto da papiye kan k'a nɔrɔ gɛtɔrɔn da la pulakiw kan panow kan kogow la mɔgɔw ka sow donda la sɛriwisiw donda la ala min foto ma nɔrɔ mɔbili kan ka yaala
n'i b'i yɛrɛ di i yɛrɛ di o ala in de ma
n'i b'i yɛrɛ minɛ i yɛrɛ minɛ o ala in de kosɔn n'i bɛ diɲɛ diɲɛ o ala in de kama n'i bɛ kɛlɛ min kɛ kɛlɛ kɛ o ala in kosɔn n'i bɛ mɔnɛ min na mɔnɛ o ala in kosɔn burama ala in de y'a bɛɛ ye burama n'i y'a kɛ ala ye ni ala sɔnn'i ye mɔgɔw bɛ sɔn i ye mɔgɔw dusukun t'u yɛrɛ ta ye dusukun ye ala de ta ye o la an bɛ kala sinsin ni setigi alahu taala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma jaasilen ye ala min ta ye
munna n ko i ma n ko a jaasilen silamɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la kafiri bɛ dɔ sɔrɔ a la fɛn minnu bɛ ji la fɛn minnu bɛ gere kan mm. fɛn minnu bɛ sanfɛ mm. fɛn minnu bɛ jiri kan mm. minnu bɛ so kɔnɔ minnu bɛ kungo na a bɛɛ lajɛlen bɛ balo ni diɲɛ nɛma kelen ye lahara hinɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye o tigi ye ala ye nɛma jasilen tigi wɛrɛ t'o la ni ala tɛ nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛrɛnkɛrɛnnen don jɔn kunnandiw ye muminu ala ta kɛlaw ala ta fɔlaw ala ka dansigi baw ala ka niyɔrɔ to baw minnu y'u yɛrɛ dɔn ala ka jɔn ye ni ka ala dɔn k'u ma ye minnu y'a dɔn ko diɲɛ dugukolo in bɛ ban minnu y'a dɔn ko diɲɛ faamaya bi ban minnu y'a dɔn ko diɲɛ setigiya bi ban minnu y'a dɔn k'a dawulatigiya bi ban minnu y'a dɔn san ba kelen balo dugukolo kan ko a laban tɔgɔ ye ko saya burama ala ko min ka kɛ u y'o kɛ ala ko min ka to yen u y'o to yen o tigilamaw de tɔgɔ ye ko muminu minnu dara siratu pɔn tigɛli la minnu dara alikiyama wuli la minnu dan bɛ alijinɛ ko la minnu dan bɛ janɛmɛ ko la bataki bɛ minɛ lahara dɔw b'a minɛ kinibolo la dɔw b'a minɛ numanbolo la dɔw bolo bɛ kɛ k'u disi suwa ka taa b'u kɔfɛ ka t'u ka bataki sɔri u tɛgɛ burama minnu dalen don nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲuman kɛ ala kama ka juguman to yen ala kama Allahu akbar lahara don olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ala bɛ taa lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma e de bɛ nin fɔ an ye sa burama an b'a ɲini alahu taala fɛ so fila in kunnadiya naam ala k'o di ne ni aw ma yarabi ala k'an laban ɲɛ amin diɲɛ mako lahara mako ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan yarabi jamana ala k'a ɲɛma jɔ amin ala ka jamana in basigi yarabi an balima minnu bɛ jamana kɔfɛ naamɔ minnu bɛ wali jamanaw kan naam an y'u ka ciw sɔrɔ kosɛbɛ ko an famana ko ka dugawu sama u ma akan k'u ye jatew minɛ naam an ka sigiw kɔnɔna na ɔhɔ ko an kun bɛ dugawu k'u ye naamɔ ko minnu taalen don wali jamanaw kan ko u kun b'a nɔw ye u yɛrɛ la kosɛbɛ ko nka k'u ye jate minɛ burama kabi sunkalo daminɛ na mm. ko an ma dugawu ko olu kɔfɛ sigibaw ye ɔ nin bɛɛ ye jateminɛw ye baara la tariman faamunden an b'a ɲini alahu taala fɛ an balima minnu ye faso bila ka taa wali jamanaw kan n'o taa an bɛ hɛrɛ ɲini an b'a ɲini ala fɛ u taalen don hɛrɛ min ɲinini na ala k'a d'u ma minnu taara nafolo ɲini ala ka nafolo d'u ma minnu taara kalan ɲini ala ka dɔnni d'u ma minnu taara fɛn o fɛn na ni hɛrɛ de don ala k'a d'u ma hɛrɛ in sɔrɔlen kɔ kalan in sɔrɔlen kɔ nafolo in sɔrɔlen kɔ faamu min ɲinitɔ don o sɔrɔlen kɔ an y'a ɲini ala fɛ ala kana haramu don u ni faso ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wali jamana min kan ala k'o kɔlɔsi ala k'o k'a ka alaya kama an yɛrɛ ka jamana minnu b'a kɔnɔ yan ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye
nɛɛma bɛ ɲini setigi alahu taala fɛ ka kisi ɲini o masa kelen fɛ ala min da y'o bɛɛ lajɛlen ye a bɔli ala min ka alaya la a tɛ foyi tiɲɛ tariman faamu nɛɛma caman kisi caman bonya caman barika caman o bɔli ala ka alaya kɔnɔ o tɛ foyi tiɲɛ ala ka alaya ye a ko jidi ka taa cɛ dɔ kan cɛ jumɛn don cɛw ka ca cɛ jumɛn don cɛ min ni ale yɛrɛ ala y'o ci n'a ka hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen kan cɛ min ka hinɛ ma d'a ma ko a kana di silamɛw dama ma cɛ min ni hinɛ ma d'a ma k'a k'a di mɔminiw dama ma hinɛ ma di cɛ min ma ko a k'a di alajɔnw dama ma la ale ka hinɛ selen don danfɛn bɛɛ lajɛlen kan dumiya danfɛn minnu bɛ ji la minnu bɛ gere kan ala kira ka hinɛ selen don a bɛɛ lajɛlen kan hali kafiri min ma da ala la walahi kafiri ye dɔ sɔrɔ ala kira ka hinɛ na tariman faamuden a balimakɛ n'a denkɛ n'a mɔdenkɛ n'a ka garibukɛ mankan don nuru diini elaji banjugu dumiya bamakɔ yirimajɔ atetebugu 759 logement téléphone 620 17 17 620 17 17 i bɛ sisi bila ɲɛfɛ tari i bɛ sɛti bila ɲɛfɛ wali kelen 604 86 86 604 86 86 i bɛ sisi bila ɲɛ tari i bɛ sɛti bila ɲɛfɛ burama an sigira nuru diini ka kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a sigilen don belebelew ka sigi nɔ na ni ka ala ka diinɛ nase ala ka jɔnw ma an bɛ lamɛnbaaw fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan burama Kanubaa cɛman n'a musoman an b'a bɛɛ lajɛlen fo nka an bɛ foli fɔlɔ jɔnw na minnu ye an yɛrɛw ɲɛmɔgɔ ye aseyidi sɛki serifu usumani madani hayidara bankɔni na a n'a ka denbaya an b'o fo hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an n'u ma burama an ka cɛkɔrɔba n'o ye sɛki gijo alimami ye belebele in taalen don i da k'i nɔnkɔnma an bɛ dugawu k'a ye segu dugukolo jukɔrɔ kalandenw b'a nɔ na ye ani denw ala ka barika don na an tɛ ɲina sɛki mahamadu ali sugule kɔ sinsani an b'o fo an bɛ dugawu k'u ye belebele nɔnkɔnmanen don nka dɔgɔkɛ bɛ golo kan basiri sugule burama an tɛ ɲina sɛki mahamadu larabi jara kɔ mɔti
ale de ye tarabiya di ne ma tariman faamuden n ko n tarabiyara ale de bolo a bɛ fɔ min ma ko taribiyatili isilamiya i dalen kɔ ala la i dalen kɔ ala kira la taabolo dɔ de bɛ yen n'o ye k'i i lamɔ kura ye silamɛya kɔnɔ dumbuya mori burama don dɔ tarabiya yɛrɛ ye min ye n bɛ n'o fɛnɛ bara ci walahi tariban famundi tarabiya ye min ye k'i lamɔ kura ye i balikuyalen kɔ k'i lamɔ kura ye i silamɛyalen kɔ k'i lamɔ kura ye i limaniyalen kɔ k'i lamɔ kura ye ka sɔrɔ i hijira k'i lamɔ kura ye ka sɔrɔ i bɛ sunkalo tile mugan ni tan sun ka lamɔ kura d'i ma a silamɛya kɔnɔ k'i lamini nɔɔrɔ ye. k'i taama sen kɛ nɔɔrɔ ye mm. k'i filɛli kɛ ɲɛ kɛ nɔɔrɔ ye mm. k'i ka fiɲɛ sama da kɛ nɔɔrɔ ye mm. k'i ka fiɲɛ bila da kɛ nɔɔrɔ ye k'i dumunikɛ da kɛ nɔɔrɔ ye k'i kuma nɛn kɛ nɔɔrɔ ye k'i tulo lamɛn kɛ nɔɔrɔ ye k'i dusukun kɛ nɔɔrɔ ye k'i jeli kɛ nɔɔrɔ ye k'i fasa kɛ nɔɔrɔ ye a bɛ fɔ o de ma ko tarabiya. e de bɛ nin fɔ an ye sa dumiya. tariban famundi o bɛ torikatili tijaniya de kɔnɔ don dɔ la ah. n bɛ n'o walawala i ye ah, tari na dɔ faamu o yɛrɛ la. cɛ min y'o d'i ma o de ye sɛk muhamɛd larabi jara ye belebele nɔgɔmanen don bi
mufti denkɛ bɛ golo kan n'o ye sɛk shafi an bɛ dugawu k'a ye a n'a dɔgɔ ala ka hɛrɛ k'an n'o ye
an ma ɲina an tɛ ɲina an ka cɛkɔrɔba kɔ n tɛ ɲina n karamɔgɔ kɔ an tɛ ɲina an jigi kɔ an dɛmɛba ala ka diinɛ kɔnɔ ala jati kɔ an dɛmɛba ni hakilina ye an dɛmɛba ni dɔnni ye an dɛmɛba ni nafolo ye an dɛmɛba ni kumakan ɲumanw ye n'o ye elhaji musa karabɛnta mori minɛ mori tariban famundi wasalenba an tɛ ɲina cɛkɔrɔba in kɔ a fɔ kosɛbɛ wali ɲuman dɔnbali ye kafiri de ye aa burama mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲuman k'i ye a ka ɲuman dɔn a ye e lagare tariban famundi Walayi. elaji musa karabɛnta si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bi ala bolo ala k'a di an ma yarabi amin si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'a bɔnnaw ma ala k'a di kanubaw ma ala k'a di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a bɛ baara min na anw ye a bɛ baara min na jamana ye a bɛ baara min na alisilamɛya ye mm. a bɛ baara min na dɔnnibaw ye mm. a bɛ baara min na jigintanw jigi mm. tuguli la an b'a ɲini ala fɛ dɛmɛ bɛ ala bolo jidi bɛ ala bolo lawasa bɛ ala bolo ala k'a k'a ye
tariban famundi burama Nuru diinɛ ka kɛnɛ sigira tun an bɛ min don ala ka diinɛ na n'a ɲɔgɔn mɛn belebelew da an bɛna tɛmɛ n'o ye kalankɛba aw ye larabukan la badurudini hayidara kɔrɔfɔba aw ye bamanankan la elhaji banjugu dumiya nuru diinɛ kɔni burama ala k'an bɛn sawaba ma naamu sirife

nkalon t'a ɲɛfɛ nkalon t'a kɔfɛ kuranɛ min ni fili t'a ɲɛfɛ fili t'a kɔfɛ kuranɛ min ni foti yebaw ma foti y'a kɔnɔ erɛri yebaw ma erɛri y'a kɔnɔ kuranɛ min donna ɔridinatɛri kɔnɔ ka taa ka segin ka taa ka segin fo siɲɛ ba caman ni siɲɛ miliyɔn caman tomi ma ye kuranɛ kɔnɔ min kun man ka bila yen ah. pɔnyi ma ye kuranɛ kɔnɔ min ma bila pilasi la ah. kooli ma ye kuranɛ kɔnɔ min kun man ka kɛ kooli ye hmm. kuranɛ fatahaw kɛra fataha ye hmm. kuranɛ kasira tora kasiraya la hmm. a dɔmma kɛra dɔmma ye a sukunuw kɛra sukuni tanwiini kɛra tanwiini burama idghamu n'a mudghamu nasiku ni mansuku a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ
liburu sɛbɛnba wo liburu sɛbɛnba e y'a sɛbɛn k'a bila yɔrɔ min ni dɔ y'a ta i kɔfɛ n'o y'a lajɛ o b'a f'i ye k'i kun kan ka yan fara a kan tari o b'a f'i ye ko nin yɔrɔnin in kun kan ka bɔ a la o ye diɲɛ sɛbɛnnikɛbaa bɛɛ ye mɛ kuranɛ a bɔra yɔrɔ min o yɔrɔ in de ka sanu kuranɛ a bɔra masa min yɔrɔ o masa in de b'a bɛɛ dɔn kuranɛ a kun bɛ lawuhu min kɔnɔ o lawuhu in ka sanu kalamu min y'a sɛbɛn o kalamu ka sanu a dira jibirila min ma k'o ka na n'a ye o jibirila de weelela ko jibirila aminu danaya jibirila bonya jibirila teliya jibirila ala labato jibirila o jibirila aminu o jiginna n'a ye dugu min na o dugu in ka sanu

aminata ni abudulahi ka bajo ko amadu e ye ala kira dɔn mankutubaw ye ala kira min mankutu fo a taara se yɔrɔ dɔ la mm. mankutuba jɔra mini mm. a ko fa mablaghu ilmu fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihi ya ala o de ye muhammadu mustafa ye burama ala kira de y'a bɛɛ ye n'i ye min mɛn ala kira da ah. o de y'a da ye jibirila kun bɛ jigin ale de k'a ka kumaw fɔ a ye ala yɛrɛ ni kira tun bɛ baro kɛ baro sen dɔw fɛ walahi jibirila t'o kala ma tari m'a faamu a bɛ fɔ olu de ma ko hadisul qudsi e ye ala kira dɔn a fɔra ala kira min ma nabiyil awabi

i janto ala sa ni de muhamadu mustafa ye kuranɛ mɛnna ale de nɛn kan o muhamadu mustafa fatimatu zahara u baba ko don cɛ min a ka fisa ni bɛɛ fa ye halimatu ye bɛɛ dan sindiba bɛɛ lajɛlen dan maa o maa ye muso wɛrɛ sin min kira ye muso min sin min o ka fisa

tari b'a faamu de Muhammadu a ko Alahu taala kumana Qur'anil azimi na lagare a ko cogo di ko wa atasimu bi hablillahi jami'an ee lagare i bɛ fɛn in dɔn sa wala tafarraqu mɔgɔ ma nin fɔ ye fɔlɔ koyi tari b'a faamu de burama naamu ko a ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka juru la a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la a kana fara fara o fɔra jɔnni ye di jɔnni ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la maliyɛnw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la o de fɔra wa amerikɛnw ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la o de fɔra wa faransɛw ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la o de fɔra wa farajɛ farafin a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la la ala kan t'o ma ala kan bɛ jɔn ma alladhina amanu lagare a ko cogo di minnu limaniyalen don aa dɔnnibaga filɛ sa yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata o ko don wa mimma razaqnahum yunfiquna tigiw ko don ala ɲɛsiranɲɛbaw ee bana sa minnu dan bɛ ala yɛrɛ la ko ala don lagare filɛ sa minnu dan bɛ muhamadu la ko kira don minnu dan bɛ u yɛrɛw la k'u ye ala ka jɔn ye minnu dan b'a la ko an bɛ diɲɛ so min kɔnɔ k'a so in ti laban minnu dan b'a la ko dugukolo dali bi sankanso jan sigili kɔfɛ minnu dan b'a la ko wari min b'a la ka ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ko fɛsɛfɛsɛli b'a kɔfɛ minnu dan b'a la ko alikiyama jɔ bi na ɲumankɛlaw na taa alijinɛ na jugumankɛlaw la sɔɔri ka t'i di jahanɛmɛ kɔnɔ minnu dara o la Ala kan bɛ olu de ma. A banna sa ka lagare. Ko a ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka juru la. Ɔnhɔn. A kana fara fara. Aa. Yee. E lagare. Ɛ Ala. E lagare.
Minnu dalen Ala m'a fɔ misirilataa dɛ. La. Ala m'a fɔ Makan taa jama dɛ. La. Ala m'a fɔ sunkalo tile mugan ni tan sunbaw. Ala ko muminiw a ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka juru la. a kana fara fara e lagare aa ya mɔfili la ɔ mɔgɔ min ma da ala la i ma da ala kira la i ma da sa ka kunu la fo e b'i ka problème inter a tɔgɔ ye di i ka problème personnel o de bɛ e intéresser ala kan tɛ e ma banjugu dumbiya yɛrɛ ni e tɛ ayi ne ni e tɛ e nurutiri ne ni jɔnniw don minnu k'u ye muminu ye ala ka kuma bɛ ka fɔ olu de ye sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun o mɔgɔw bɛ yen ala y'o fɔ kira ko muhamadu maaw bɛ yen i y'olu waaju ka ala jir'u la o limaniyatɔ tɛ mɔgɔw bɛ yen i m'u waaju ka ala jir'u la o limaniyatɔ tɛ a bɛɛ dama ka kan olu ye u waajuni n'u waajubaliya bɛɛ ka kan ala kana an kɛ ten burama ala banjugu dumbiya b'an ka don sariri ala kan bɛ minnu ma muminu ala ɲɛ siranɲɛbaw minnu dan b'a la ko sa bi na minnu dan b'a la ko saya kɔfɛ ko kunu bɛ na minnu dan b'a la ko ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen sara dɔ bɛ na faman ya amal miskala zarratin khayran yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara ala kan bɛ olu de ma ko a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la a kana fara a ka intérêt ko tɛ a ka nafa sira siraw ko tɛ ala kan bɛ ko ala ka juru ala ka juru ala ka juru ɔ ala ka juru bɛ mini i bɛ ji bɔ juru min na o ko tɛ juru min sirilen b'i ka dukɛnɛ na ni fini kolenw bɛ gulon a la o ko tɛ ala ka juru ye jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala ka juru ye nin ye

kungo kɔnɔ mm. ala ka juru o tɛ mm. jiriwo kɔnɔ si mm. ala ka juru o tɛ kuluwo la si ala ka juru o tɛ badingɛ kɔnɔ si ala ka juru o tɛ yɛlɛmalen don misiri la ye ala ka juru ye jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunuya nurudin la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu

est ce que la ilaha illallah muhammadu rasulullah kɛlɛ don wa. maa ma min fɔ o fɛn ye. dunuya. min bɔra ala fɛ yen la ilaha illallah ye min fɔ ani muhammadu rasulullah ye min fɔ ni dan kɛra o ma ni wasa kɛra o ma bilahi silamɛw yɛrɛ dama u tɛ bere ta ɲɔgɔn kama.

kɛlɛ kɛlɛ bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o don n'o tɛ kɛlɛ bɛ mini i bolo minɛ i bolo jigin hmm. la ilaha illallah muhammadu rasulullah tɛ yen o tarima bamu i bonbonsi bila i bonbonsi di hmm. la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko t'o ye o kɛlɛ kun bɛ mini kira ko sallallahu alaihi wasallam. jahadi dɔ senfɛ ni silamɛw ni kafiriw kun bɛna kɛlɛ wuli kangari de bɛ da silamɛw ye ko ni kafiri min ko la ilaha illallah ko a kana muru s'a ma walahi ni n'a ko la ilaha illallah kɛlɛ o kɛlɛ ni silamɛw ni kafiriw bɛna daminɛ kangari bɛ da kɛlɛden bɛɛ jɔlen ye ko ayiwa baasi tɛ an bɛna kafiriw kɛlɛ u kɛlɛkun tɛ ko wari b'u bolo u kɛlɛkun tɛ pour que k'u ka musow min'u na u kɛlɛkun tɛ pour que k'u ka dugutigiya minɛ u kɛlɛkun tɛ k'u ka baganw minɛ u la u bɛna kɛlɛ de parce que k'u ma sɔn ka la ilaha illallah fɔ mɔgɔ ma nin fɔ ye fɔlɔ koyi ayiwa baasi tɛ kɛlɛ daminɛtɔ filɛ mais ni kafiri min ko la ilaha illallah a kana s'a ma Allahu akbar dunuya kɛlɛ dɔ wulila
ni kɛlɛ banna minkɛ naamu kɛlɛkɛ denw bɛ na u bɛna compte rendu kɛ ayiwa e ye maa joli fa i y'a fa cogo jumɛn na epi kangari bɛ da silamɛw kɛlɛkɛtɔ ye n'an sera kafiriw la k'u ka duguw minɛ a y'a janto kɛlɛ kɛtɔ a kan'u ka musow faga a y'a janto a kan'u ka denmisɛnninw faga a y'a janto a kan'u ka jiri turulenw kari a ka janto a kan'u ka so jɔlenw ci u ka sɛnɛkɛfɛn minnu bɛ yen a kana tasuma don olu la ah, u ka bagan minnu bɛ yen a kana o baganw fa walahi islam yɛrɛ la nin kangari de tun bɛ da yanni kɛlɛ kɛlɛ ka daminɛ mɛntɛnɛ ni kɛlɛ banna bɛɛ sigilen sa o kuma na a bɛna ɲɛɲini mun ni mun kɛra tariban faamu dɛ.
Ni fɛn min banna tali ma ka ban fofoli ma karanga kogo bɛ jɔ o da la o ko koori k'aw bila diinɛ nɔɔrɔ karanga kɔnɔ k'aw lakana ni alikurani bonya ye a ye alilhaji banjugu dunbiya sɛgɛrɛ diinɛ karamɔgɔba k'aw dɛmɛ fo aw yɛrɛ ka kɛ maa wɛrɛ dɛmɛbaa ye alilhaji banjugu dunbiya y'o gafe bɔ ko diinɛ danbe cɛbaw ka gundo tangannenw n'i y'o sɔrɔ i farala moriw kan fɛn min ye san don dumanw ye furuɲɔgɔn ka ɲɔgɔnbɔ kota la ka filɛli kɛ i yɛrɛ ye nin bɛɛ ɲɛfɔlen bɛ liburu in kɔnɔ arabu ni faransɛ la ka tugu o la latifu sɛbɛnden bɛ yen mago bɛɛ dilan sɛbɛn duguta jago kalan furu denko bolimafɛnko baarako maa mugu min bɛ i la tanu a tanu dilanna ye ni alikurani ko di ye fura ye sufimori ye di labɛn ni ala dogolen tɔgɔw ye bana kɛɲɛ kɛ bana sidɔnbali donkɔnɔ bilankɔnɔ tonkɔnɔ k'a bɛ da walo o di filɛ ni garijɛgɛ ko don aw ɲɛ dalu karamɔgɔ ɲɛ wusulan b'a bolo gundo bɔrɔtɔ tɛ nka aw ye dɔ kunmabɔ ka garijɛgɛ saniya ka walanwa kelen gatigi ka wusulan don ni ko yɛrɛ ka mɔgɔ jugu ni siginfɛ jugu kɛlɛ ka kunfɛn gɛn ka kunkolodimi gɛlɛn wuli e b'i ka so n'aw sera atetebugu sept cent cinquante-neuf logements sugufiyɛ tilebin bolo la aw bɛ mali jɔnjɔn ye so bili kan kunnafoni soixante-seize vingt dix-sept dix-sept soixante-six vingt dix-sept dix-sept nurudin laji banjugu dunbiya ko mɔgɔ n'i ye dɛmɛ o dɛmɛ kɛ diinɛ jɔli la bɔnɛ t'o kɔ ala k'an bɛn sawaba ma burama mɛntɛnan tuma min na ni kɛlɛ banna
kɛlɛdenw mana na bɛɛ bɛ na sa ɲininkali de bɛ kɛ sa ayiwa a kɛra di kangari minnu dara ko di dɔ ma ka kangari da ka sɔsɔ ko ni dɔ ma muso dɔ fa ko ni dɔ ma denmisɛnnin dɔ fa ko ni dɔ ma bagan dɔ manamana faga ko ni dɔ ma jiri turulen dɔ kari o tuma na min ni min ye min kɛ bɛɛ b'i ta ɲɛfɔ
don dɔ la sahaba dɔ ko kira ma ko aa a ko an ka kɛlɛ kɛtɔ a ko ne kɔni ye bamuru kɔrɔta dɔ nɔfɛ n ko n b'a jigin a kan a jigintɔ a ye bamuru ye min kɛ a yɛrɛ y'a dɔn a tɛna kisi bamuru ma a ko ko la ilaha illallah aa kira ko a ma ko k'a tɔ ɲɛfɔ ee a ko a y'o fɔ mais ne ye muru jigin a kan
n y'a faga Kira y'i kunkolo suuli o yɔrɔ bɛɛ kira ɲɛji bɔra kira ko a ma ko i sɔnna ka mɔgɔ faga mɔgɔ min ye la ilaha illallahu bɔ a da kɔnɔ e sɔnna ka mɔgɔ jeli bɔ la ilaha illallahu bɔra mɔgɔ min da e sɔnna k'o faga ee cɛ ko kira ma a ko kira a ko a ye la ilaha illallahu fɔ muru ɲɛsiranɲɛ de kama parce que a yɛrɛ y'a ye kisi cogo si t'a la a tɛna se ka échappé min kɛ k'o de y'a bila k'a fɔ kira ko mais est ce que e kun ɲɛ b'a dusukun na wa
aa cɛ ko kira ma diɲɛ ko ala ne ɲɛ tɛ a dusukun na kira ko a ma a ko yala cogo jumɛn bɛ yen alikiyama jɔli don i nalen kɛnɛ kan lahara ni cɛ min ni e y'a fa n'a yɛrɛ nana lahara kɛnɛ kan la ilaha illallahu min bɔra a nɛn kan ni o la ilaha illallahu yɛrɛ bɔra k'i jɔ yala e bɛna mun fɔ ala ye walayi sahabakɛ sara ka se lahara a ɲɛji ma jɔ nin kumakan kelen kama. Alahu akibar.
La ilaha illallah. Ee.
E lagare de kuma ba ye sa. Burama.
mais e ko la ilaha illallah e ko maa wɛrɛ tɛ ni ala tɛ a dabɔra ne yɛrɛ ko la ilaha illallah ne yɛrɛ ko maa wɛrɛ tɛ ni ala tɛ a dabɔra e ko muhamadu ye ala ka kira ye ne yɛrɛ ko mɔdu ye ala ka kira ye

burama an bɛɛ bɛ ka ka alijinɛ kelen de ɲini wa an bɛɛ lajɛlen bɛ siran jahanɛmɛ kelen ɲɛ wa an bɛɛ dan bɛ lahara ko la wa ne tɛ ma tɛ nin fan in fɛnɛ jibirila bɛ yen an ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la a dɔnnibaga fɛn san alijinɛ ko bɛ iridiwana bolo an ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la Lagare. jahanɛmɛ ko bɛ maliki bolo an ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la Lagare. lawurisi bɛ yen an ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la Lagare. kurisiyu bɛ yen an ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la Lagare. alikiyama yɛrɛ b'i jɔ

Elhaji Banjugu Dumuya mankan don nurudi ko ala ko ma se ah! ɲɔn nɛni na ah! ala ko ma se ah! ɲɔn lagosi la ala ko ma se ɲɔn dɔgɔya la eh, ɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juru ye juru in ti dɔwɛrɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah e dara seku min na o y'i ka seku ye hmm. ne dara seku min na o ye ne ka seku ye hmm. e yɛrɛ dara kitabu min na o y'i ka karamɔgɔ ka sɛbɛnnen ye hmm. ne yɛrɛ dara min na o ye ne ta sɛbɛnnen ye bɛɛ ka to i ta kan bɛɛ ka to an ta kan si kana si dɔgɔya i ma i la ifalen don mais ɲɔn nɛni bɛɛ bi nin e la ka karamɔgɔ ɲɔn lagosi kun ye mun ye han dɔ bi dɔ nɛni yan fɛ Walahi. k'o ma ale ka taabolo kɛ dɔ wɛrɛ bi dɔ dɔgɔya yan fɛ ko ale ka taabolo de bi ten Walahi. ɛ silamɛya t'a si i ma i la fiyalen don tari m'a faamu Dumuya. burama Naama. kitabu dɔ bɛ yen ko ta'alimul muta'allimu a ko n b'i ladi e kalanden wo n b'i ladi e dɔnni fitinin tigi n b'i ladi e dɔnni ɲinina ko n b'i ma ko silamɛya taabolo kuraw i kɔlɔsi a la tari m'a faamu i faw y'u tile kɛ u ma taabolo min kɛ i mɔkɛw y'u tile kɛ u kun tɛ taabolo min dɔn tile gan dere dere e ka bali k'o mɛn aa ko nin de don nin de don nin de don maa ma bɛ yɔrɔ mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ kabi ala ye diɲɛ dali hali sini sɔgɔma dɔ wɛrɛ mana na mali kɔnɔ yan k'ale ye kira ye maliyɛn dɔw bɛ tugu o kɔ i bɛ mɔgɔ dɔn koyi o maliyɛnw bɛ yen fiɲɛ kɔni maa ci fan min fɛ olu mana kolonama don fiɲɛ bolo tari m'a faamu fiɲɛ maa ci ka taa yanfɛ olu bɛ taa ye fiɲɛ maa ci ka taa yanfɛ olu bɛ taa ye mais mɔgɔ ɲɛnamaw ni maa laadirew ni ala dɔnnaw ni ala tugu nɔ kiraw tugu nɔ maaw e k'a ko olu kɔni dɔn tari m'a faamu de ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma naam

i tulo bɛ kumakan min na mm. o ye Elhaji Banjugu Dumuya kumakan ye mm. mais mankan min don ah. kuranɛ ka mankan don kuma min don kuranɛ ka kuma don mm. sariya min don kuranɛ ka sariya don i bɛ se ka ban Elhaji Banjugu yɛrɛkun na mais n'i banna kuma in na i bɛ kafiriya n'i banna kuma in na hali n'a sɔrɔ i ye misiri dɔ piye ye ah. kana kɛ misiri seliba ye dɛ yɛlɛma ka kɛ misiri piye ye

silamɛw yɛrɛ dama ka ban ɲɔgɔn na mm. silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn lagosi mm. ala ko ko n'an y'a kɛ mm. ko a résultat ye mun ye o fɔ an ye sa ni ala ko mɔgɔw ma ko a y'a kɛ résultat b'a la dɛ walahi n'a y'a kɛ jaabi bɛ yen ni ala ko ko a y'a to yen n'a y'o yɛrɛ kɛ bilahi jaabi bɛ o yɛrɛ la ala ko silamɛw n'a banna ɲɔgɔn na ah. silamɛw ni a ye ɲɔgɔn lagosi ah. silamɛw n'a ye ɲɔgɔn dɔgɔya ah. silamɛw n'a ye ɲɔgɔn kɛ fɛn fɛgɛmani ye ala ko ko jaabi jumɛn b'a la fatafshalu wa tazhaba rihakum
a ko cogo di a dɔnnibaga ko a bɛ échouer walayi nin ye kuranɛ aya de ye ale banjugu dumuya mankan don ne bɛ ka k'a lakale de kuranɛ aya de don a bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul anfal
badrudin ayidara o tɛ suratul anfal don dɛ ayiwa a bɛ aya min na a bɛ verset min na n karamɔgɔ kɛ banjugu mankan don mais i bɛ se ka ban ne mankan la mais kuranɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ka so kuranɛ bɛ a b'a kɔnɔ. karamɔgɔ wasalenba. a ye suratul anfali lajɛ. nasante. o aya bi naani ni aya wɔɔrɔ na. Eh! a verset 46. a lajɛ ala ye kangari min da silamɛw ka ban ɲɔgɔn na ye. e de bɛ nin fɔ an ye sa.

ko silamɛw bɛ échouer walahi ko silamɛw aw ti gagner walahi silamɛw aw bɛ perdre aw dalen bɛ dabali min na a yɛrɛ bolo aw dan bɛ fɛɛrɛ min na a yɛrɛ bolo aw dan bɛ force min na a yɛrɛ bolo hmm. ala ko n'a ye ɲɔgɔn labila ka ɲɔgɔn lagosi walahi ko a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ. a bɛɛ bi perdre a ka force bi ban a ka fanga bi ban a ka se bi ban a ka kɛkunya bi ban a ka dabaliw bi tiɲɛ ne ala ka se min b'aw kan a bi bɔ yen. ala kam min fi'atin kalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma'a sabirin o jamakulu ncinin joli don n'o ye dankari jamakulu caman la ha burama Mais e ka nin lajɛ ala ye kangari min da an na kuranɛ kɔnɔ mm. ka an ka diɲɛ laban karamɔgɔw lajɛ mm. ka anw ka diɲɛ laban alimamu lajɛ mm. ka anw ka diɲɛ laban wajulikɛlaw lamɛn i jigi bɛ tigɛ a bɛ k'i ɲɛna ko est-ce que ninnu bɛ kuranɛ ko kalama eh, walima est-ce que u dalen don ala yɛrɛ la ah, dunbiya Burama walahi yɛlɛ banjugu dunbiya mankan don wasalenba ne b'o fɔ n'a tun y'a sɔrɔ la ko ne tun ma wolo ka sɔrɔ n fa ye silamɛ ye mm. ne tun ma wolo ka sɔrɔ n ba ye silamɛ ye mm. ne tun ma wolo mm. ka sɔrɔ silamɛya bɛ anw ka du kɔnɔ ne tun ma wolo ka sɔrɔ bilahi ne fa ni ala bi ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ la ko ne tun tuubira ka don silamɛya la ɲankuma ne tun bɔra a la anw ka jamana karamɔgɔw fɛ que kuma dɔw la e yɛrɛ silamɛtɔ i jigi bɛ misɛnya kunfinw yɛrɛ t'a dɔn hali u bɛ taa yɔrɔ min bilen i kamana bi gan dɔnnibaa dɔ bɛ dɔ fɔ yan fɛ o b'i jigi kɛ kuranɛ dɔ ye o bɛ sura dɔ kalan k'o dalilu dɔ y'o ye dɔnnibaa wɛrɛ bɛ kuma o yan fɛ o b'o contraire fɔ o fana bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ kalan k'o dalilu dɔ y'o ye dɔnnibaa wɛrɛ

kana se ka sɛbɛnni dɔn mais tiɲɛ fɔtɔ ni tiɲɛtigi ni i kan k'o kɔni dɔn n'a y'a sɔrɔ i hakili ma taa voyage la dɔnnibaa min bɛ kuma ni ala ta ye dɔnnibaa min bɛ kuma ni silamɛ ye dɔnnibaa min bɛ kuma n'a yɛrɛ ka a tɔgɔ ye di intérêt personnel e kan k'o kɔni dɔn fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ lagalagatɔ ye c'est que n'i t'i taa fan n'i na fan dɔn parce que adamaden dɔw t'o bolokuru n'o bokuru dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na

ala ta bɛ kɛ misiri min kɔnɔ o ka dɔgɔ min jɔra ka silamɛya paratike a kɔnɔ o ka dɔgɔ an bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa seli nin misiri in na mɛ o misiri in min filɛ karisalakaw de y'o jɔ o tuma na olu sago de bɛ kɛ o kɔnɔ a to an yɛrɛ ka dɔ jɔ taara an yɛrɛ n'an sago k'o kɔnɔ an yɛrɛ ka dɔ jɔ walasa an sago ka k'o kɔnɔ

ni seli ma k'ale ka ɛri la ah. nin misiri in na yanfɛ o b'a ka mɔbili jɔ garasi yɛlɛma o b'o kɛ misiri ye ah. i mini yɛlɛma yɔrɔ yɔrɔ misiri dɔ bɛ yen ala ko b'a kɔnɔ wa kira ko b'a kɔnɔ ni ala ko b'a kɔnɔ don a kɔnɔ i ka taa ala ta fɔ ye u b'i gɛn ka taa kɛnɛ ma
ah. alimami o alimami b'a misiri ninnu kɔnɔ alimami si tɛ se ka ala ta fɔ a kɔnɔ a bɛ misiri jɔbaa lajɛ de min ɲɛ min kuma don o fɛn fɛn b'o ɲɛ bilen o tɛ fɔ a kɔnɔ. dumiya n'i y'a fɔ k'a lajɛ kɛ n'i y'a fɔ k'a lajɛ ni misiri jiginna kangari bɛ da ye k'o ka k'a da ye n'o tɛ i bɛ bɔ alimamiya la. an bɔ fili la sa.
Ah? dumiya. mɛ aw k'a lajɛ nin ye ala ko jumɛn ye. a bɛɛ fɔ. silamɛw ka ban ɲɔgɔn na. a bɛɛ fɔ. silamɛw ni ɲɔgɔn nɛni. dumiya. silamɛw ni ɲɔgɔn dɔgɔya. dumiya. silamɛw ni ɲɔgɔn bugɔ. nuruti. silamɛw ni muruta ɲɔgɔn fɛ. nuruti. silamɛw ni

nin ye fasiden ye burama Hali lakare filɛ silamɛw k'u janto nin kalo in na ka i yɛlɛma i bɛ se ka min kɛ Naama. ala ka ko la o kɛ han e bɛ se ka mun kɛ sunkalo bonya kama Walayi. bɛɛ k'i se k'a la aa maa maa bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sunkalo bonya kama bɛɛ k'i se k'a la mori minɛ mori ne ko i ma n ko ala yafara ala delila ka yafa dɔ ma majusiya walahi ko a ye sunkalo bonya a ye sunkalo bonya dama ala yafara a ma hali ni kafiri ye sunkalo bonya n m'a fɔ a bɛ don alijinɛ na dɛ mɛ kafiri n'a ka kafiriya a tun bɛ dulɔ min a tun bɛ jɛnɛya kɛ mm. a tun bɛ boli sɔn mm. a tun bɛ sonyɛni kɛ mm. mɛ sunkalo kalo mana jɔ a bɛ sɔn ka sunkalo kalo bonya sigi n m'a fɔ o b'a don alijinɛ na mɛ a ye sunkalo bonya min sigi ala na ko dɔ k'a ye o bonya kama. e de bɛ nin fɔ ye sa tariman faamu ni maa maa ye fɛn dɔ kɛ sunkalo bonya kama n delila k'a f'i ye ala ye fɛn min bonya n'i y'o bonya dɔrɔn ala bɛ bonya dɔ k'i ko cogo di i janto a la dɛ burama o de kama mɔgɔ minnu bɛ ka bonya kɛ anw ye sunkalo in kɔnɔ ani maa minnu bɛ ka bonya kɛ alisilamɛya ye sunkalo in kɔnɔ minnu bɛ balo bɔrɔw doni i balimakɛ min bɛ yen a fatura

o de la bɛɛ k'i seko kɛ minnu b'u sera alisilamɛya kɔnɔ jamana in na an bɛ dugawu k'u ye mm. elaji banjugu dunbiya n yɛrɛ fana ye dɔ kɛ o wa n yɛrɛ fana bɛ dɔ kan ne ye mali faamu ne ye mali dɔn sabu ne wolola mali kɔnɔ ne mɔna mali kɔnɔ ne kalanna mali kɔnɔ ne b'a dɔn mm. maliyenya yɛrɛ ye min ye e de b'an furakɛ sa. degun dɔ bɛ mali kɔnɔ degun dɔ bɛ maliyɛnw kan mm. ne b'a dɔn mm. ala y'o solution dɔɔni di ne ma ni karamɔgɔ ka bonya n'u ka ah, hinɛ. maliyɛnw jigi filɛ sa. burama an furakɛ. mɔgɔ caman de bɛ mali kɔnɔ bi. Ah. n'a y'i sen don ko o ko la o ko ti ɲɛ a bolo k'a sɔrɔ a ɲɛdɔn b'a la a cɛsiri b'a la.

nin ye maliyɛnya de ye tan ka jamanaw yaala avion kɔnɔ ni miliyɔn kɛmɛ yirikaw ye jamana ni jamana ka tila k'i bolo ko ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la k'i sigi i sen sabara kɔnɔ hali taxi passe ka dɛsɛ a kɛmɛ fila mali kɔnɔ yan a bɛ kɛ

k'i yɛlɛ sanfɛ buga buga buga bɛɛ ɲɛ b'i la i n'a fɔ tile ka tila k'i faga ka sɔrɔ i sa kuma ma se k'i sigi so kɔnɔ k'i muluku k'i ɲininkali kɛ mɔgɔw la ko karisa kibaru ye ko a bɛ yen maliyɛn de b'a dabali kɛ mɔgɔ la burama an balimamuso caman bɛ yen hali ni cɛ o cɛ bɔra a nɔfɛ furu la ni da tura furuko kuma na don min na a bɛ dabila o don ani cɛ bɛ san mugan kɛ kanu na san mugan u bɛ kanu ni jɛnɛya na mais ni da tura furuko kuma na ko a ko bɛ kɛ sɛbɛ ye waati waati cɛ bɛ yɔrɔ bila walima muso yɛrɛ bɛ cɛ gɛn i bɛ mɔgɔ dɔn koyi burama gansan tɛ o dabali bɛ a bɛ kɛ sabara sen kelen la k'a bila kaburu kɔrɔ kɔnɔ mun kɔrɔ burama n'u y'o kɛ muso muso tɔgɔ la walahi i kɔni bɛ kanu cɛ sɔrɔ nka i tɛ furu cɛ sɔrɔ kaburu kɔrɔ nin dabali bɛ mali kɔnɔ yan dabali dɔ bɛ yen u b'a kɛ segi kɔrɔ la k'a bila jiboli sira kan ni segi ma ji lajɔ

ko dabali ye tiɲɛ ye dabali bi cɛ n'a muso cɛ gɛlɛya ŋama ŋama ŋama i cɛ b'i fɛ i b'i cɛ fɛ mais a si ɲɛ t'i fɛ ka da ɲɔgɔn kan dabali b'a kɛ burama musokɔrɔba caman sigilen don bi cɛkɔrɔba caman sigilen don denkɛ kamalenkɔrɔ cɛ joli so kɔnɔ
a bɛɛ balikuyalen don wa a bɛɛ ye kalan kɛ k'a ban mais a bɛɛ nagasilen filɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ hali a si tɛ se ka kɛmɛ fila mago dilan
burama o dabaliw kɛlen bɛ den dɔw la k'o don du kɔnɔ maa ma y'i ka maaya kɔnɔ i ti don da la nin dabaliw bɛ yen burama ne y'o de jateminɛ ka kuranɛ yuguba mm. ka se belebelew ma mm. moriw ka mago dilan yɔrɔ dɔ bɛ yen mm. fɔlɔ masakɛw tun ka taabolo don n'o ye masadaga ye
burama masadaga walahi faantan tɛ se k'a baara i yɛrɛ ye parce que ni miliyɔn yɛrɛ tɛ i tɛ karamɔgɔ si sɔrɔ min bɛ se k'a baara kɛ ka d'i ma walahi n'a y'a kɛ ka d'i ma min tɛ miliyɔn ye n karamɔgɔ a y'i nɛgɛn de a y'i nɛgɛn de tɛrɛma faamu n bɛn'a ɲɛf'i ye n'i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ala kama a kɛ wa ala ka barika don a la tɛrɛma faamu.
sura dɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratu tawuba dɔw b'a fɔ a ma ko suratu baraa tɔgɔ fila b'a la tɔgɔ fila b'a la suratu tawuba suratu baraa aa dɔnnibaga burama naamɔ kuranɛ ye sura kɛmɛ ni tan ni naani ye bisimilahi rahamani rahimi de bɛ kɛ ka sura bɛɛ daminɛ i wasalen don sa mɛ ale sura kelen de bɛ kuranɛ kɔnɔ bisimilahi t'a la aa bisimilahi rahamani rahimi t'a kɔnɔ burama a bi bɛn aya kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn ma i bɛ sura in sɛbɛn walaa kan mɛ a bɛ sɛbɛn ni kalamu kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn ye aya kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn don aya kelen o aya kelen kalamu kelen bɛ kɛ k'o sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn k'a ban i b'a nasi kɛ dagakura kɔnɔ burama i bɛ sɔrɔ ka kalamu ninnu minnu kɛra ka sɛbɛnni kɛ i bɛ kalamu in bɛɛ ninnu tigɛ k'a bɛɛ ninnu jeni k'a kɛ daga kɔnɔ burama jalaju kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn kɔrɔn ni tilebin kɛɲɛka ni bayanfan i b'a bɛɛ lajɛlen fara bɔ k'a kɛ daga kɔnɔ mɛ jala minnu suma tɛ se ɲɔgɔn ma ah, burama nemurukumunin kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn miseli kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn hmm. bandigi kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn hmm. balajolo kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn hmm. forondobani kɛmɛ ni forondobani mugan ni kɔnɔntɔn ani jala eh, tɔgɔ di yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la jiri ŋɔnima o fasɔn minnu tɛ fasɔn kelen ye o kɔnɔntɔn i b'o kɛ daga kɔnɔ nin y'a dilan cogo ye burama a lagare e ala eh. karamɔgɔ bɛ nin dɔn lagare baara b'a la koyi walahi dɔnnibaaw sigilen tulo bɛ ne na walahi ha masadaga burama nin de tɔgɔ ye ko masadaga n'i ye nin daga in de dilan k'a sigi walahi n'i y'a sigi hali i yɛrɛ ka cɛso kɔnɔ ko a daga labɛn bɛ i yɛrɛ bolo a sigi bɛ yen burama n'a kɔrɔl'i bolo n'i ye daga dayɛlɛ i b'a sɔrɔ miniyan de b'a kɔnɔ n'i ye daga dayɛlɛ miniyan b'a kunkolo kɔrɔta nka filenin bɛ biri a da la o de y'a ji soliba i bɛ filen jigin miniyan da de kɔnɔ i bɛ bɔ ni dagaji ye daga wasalenba i bɛ denma dagaw tɔgɔ mɛn ko an y'a ye a tun bɛ karisa bolo i ni mori bɛ san mugan kɛ moriya la a bɛ teriya ni jɛɲɔgɔnya na a bɛ se ka kari k'i dama nasi kuru ko k'a d'i ma a bɛ se ka kari ka sɛbɛnden kuru k'a d'i ma i yɛrɛ tɔgɔ la mɛ masa daga eh. mori min bɛ se k'a dilan k'a d'i ma n karamɔgɔ o b'a sɔrɔ i ye girinman di. mɔgɔ ma nin fɔ ye fɔlɔ.
burama e ne ye nin de labɛn ni n karamɔgɔ ka diɲɛ e n ko ne tun b'a fɛ n'a tɛ k'i ma baasi ye e masa daga min bɛ yen n ko ne tun b'a fɛ k'a dilan ɲinan sunkalo in na eh. ka mɔgɔw bila k'a sɛbɛn k'a jiri don k'a daga labɛn hmm. k'a di alisilamɛw ma waa kelen kelen. o ye n fana ka dɛmɛ ye malidenw ye e lagare El Hadj Musa Karabɛnda a ko Banjugu n y'a mɛn n bɛ dugawu d'a kan min ka kan ka fara a kan a y'o fara a kan ka dugawu kɛ a ko n bɛ dugawu d'a kan Ala k'a k'i nafalan ye i bɛn'a di minnu ma Ala k'a k'u nafalan ye wa Ala k'a tɔgɔ duman n'a kunnawolo d'i ma. maa o maa ye daga in da ala k'a tigi mago dilan aa mori minɛ mori kuma na koyi burama Ah. walahi Ah. walahi Eh, lagare. n kalela ala la Walahi. ala y'a kɛ ten Eh, n ye daga in dilan sunkalo in na a kɛra ten dɛ ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ segin de ka na jaabi di walahi an b'a kalama Ha? walahi faransi tɛ faransi ye Ko an b'a mɔgɔw bɛ k'a ta ka taa jamana kɔfɛ An b'a kalama. mali yan kɔni tɛ o don o don dɔ bɛ na karamɔgɔ dama min yɛrɛ nana ne yɛrɛ ma k'olu dɔw bɛ moriya la nin y'a san mugan ye dɔw bɛ moriya la nin y'a san bi naani ye mɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ na ko olu kolen ne ka masadaga in na walahi ko olu y'a dɔn ko jaa moriya ye lakika ye ala tun m'olu ka moriya kala minɛ fiyewu mɔgɔ dɔw k'olu tun bɛ baara dɔ la walahi u b'a ɲɛ dɔn mɛ ala tun ma sɔn k'u ka kala minɛ mɛ f'u kɛlen ka masadaga in da ala y'a kala minɛ burama

walima soixante-quatre quatre-vingt-six quatre-vingt-six burama n'i bɔra dugu kɔnɔ k'i bɛ taa vingt-six mars la tariman faamu stade vingt-six mars i kini yan fan fɛ i bɛ gudurɔn dɔ ye u b'a fɔ ko ATTbugu sira fara e ka fara o fɛ dɔrɔn takisitigiw caman jɔlen don i ka ɲininkali kɛ ko el hadj banjugu dunbiya n bɛ taa yen de takisitigiw b'i ta dɔrɔmɛ mugan ka t'i bila fo bulonda la boli kelen na ATTbugu sept cent cinquante-neuf logements Ɲininkali kɛ dɔrɔn sugu yɛrɛ da la ko yɛlɛ banjugu bɛ dunya ka so bɛurama yɔrɔ dogolen dɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an kanubaw fɔ an bɛ dɛmɛbaw fɔ karibanfɔ majugusa kala bɛ da ka foli bɛurama minnu bɛ don yɔrɔ n' an bɛ wale ɲumandenw kɛ minnu bɛna donko don banjugu ye daga ta y'a kɛ taa n ye ba daga ta y'a kɛ taa n ye daga ta y'a kɛ taa an b'a bɛɛ lajɛlen fo ala k'a kɛ k'u bɛɛ lajɛlen nafa an ma ɲinɛ an bonyabagaw kɔ capitaine kotigi samakɛ gendarme kuranɛtigi camp un na ani gendarme camp un bɛɛ lajɛlen palais présidentiel garidiw an y'u ka ciw sɔrɔ k'u b'an lamɛn ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ya rabi ala k'a n'u lakisi an ma ɲinɛ commissaire ami kane ani mali polisi bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la an ka polisimuso fana bɛ yen umu cokari an b'a fana fo polisi direction la an ma ɲinɛ burama an bɛ mali duwaɲɛ bɛɛ lajɛlen fo duwaɲɛ sɛbɛ bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo colonel awa jara tɔgɔ la maɲanbugu tariman faamu ka sugu kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen wasa mali ekɔlidenw mali furumusow mali furucɛw bolola baarakɛlaw burama an baden dɔ fana ye bonyabakɛ ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ sara ala ka wasa di ala k'an ka dugaw jaabi telefɔni ye six cent vingt dix-sept dix-sept i bɛ sept bila ɲɛ wali i bɛ six bila ɲɛ walima six cent quatre-vingt-six quatre-vingt-six musa bacili ministère de la défense la